omwe radio alinafe ikondwerera kuti ah, chaka chamawa ikhale itakwanitsa zaka 25 ndi ulendo omwe unayamba mu 2002 ndipo kufikira chaka chamawa ndikuti ikhale itakwanitsa zaka 25 programu imeneyi tikuitcha ulendo wa radio alinafe mu zaka 25 lero ndati ndicheze ndi mayi wanga amene atumikira kwa zaka zochulukirapo kwambiri tikhoza kumanena pano kuti zaka 21 akhala akutumikira ku wailesi imeneyi ndikatchula dzina ndikukhulupira kuti mukhala mboni zanga amayi amenewa akhala akupanga program ija imene mwina kufikira pano mabanja athu akulimba program yake ina mwa imodzi ndi imeneyi Programu ya alangizi athu pa radio Alinafe. Ine ndi Peter Dumayo. Mwapadera, mlendo wathu wa lero mpulogalamu imeneyi yoyamba ya ulendo wa radio Alinafe mu zaka 25 ndili ndi mayi Anne Kachelenga. Muli bwanji mayi wanga? Ine ndili bwino, ee ngakhale ngati takula aha ee tolumaluma sitilephera koma ndili bwino chifukwa mwandipeza chabwino ndili bwino ndathokoza mayi zikomo ndikuwauza okondedwa omvera kuti mwakhala mukutumikira ku wailesi imeneyi ya redio alinafe yomwe cholinga chake ndikufalitsa uthenga wa mulungu kwa zaka 21 tsimikizani ndizoona ndithu ndinayamba kutumikira ku redio alinafe 205 training imene anatiitana kuti tikachite munali mu July nnayitanidwa modzidzimutsa chifukwa sinachite ku apply ayi koma nnangoona ku parish anandiitana kuti ku radio Alinafe alikufunani kuti mkatumikire nde nthawi imene nkuti ntapuma ntchito 204 Ndiye n'naona kuti aah si ndine nadzisankha koma ndi Mulungu wandisankha kuti ndipite ku radio Alinafe. Ndiye ndinapitadi kukachita training ija n'kutipatsa mutu wonena kuti inu muzilankhula za alangizi athu. Koma ndinadzidzimuka. Koma n'naona kuti n'sadzidzimuke kwambili cifukwa n'nakhala niutumikila ngati mlangizi wa ku parishi ya ku Mtima Woyela, mlangizi wa ku Kanengo, mlangizi wa kuno ku Utatu Woyela zaka zambili, mwina m'ma 20 cakutinso zidakwana, tikucita nchito ya ulangizi ndi amuna anga. Ndiye n'nanena kuti, Ambuye, mwanisankha ndinu, monga Malemba amanenera kuti, Sudandisankhe ndiwe, ndakusankha ndine. Ndiye n'dabvomera kuti nditumikire. Ndidaiyamba ndithu motsimphina-tsimphina, kenaka n'kuizolowera mpaka pano. Koma ndithu n'nayamba September! Ndikukumbuka mutu wanga woyamba unali woti Ukwati Wachikatolika. Ndi umene n'nayambira otsegulira. pulogalamu yanga ya alangizi athu 205 ee ndithu ndingatsimikize choncho kuti ndizoona ndithu. Ndathokoza mayi.
Kufikira pomwe munayambira kufikira tsiku la lero mukupanga produce ma programs amenewa atiwadziwe atumiki wathu aah wakhala ulendo wotani?
Ulendo umenewu ndinganene pawiri Ulendo wowawa, koma ulendo wokondweretsa. Chifukwa chonena kuti ukamapanga pulogalamu wekhanso uyenero dzitsutsa kuti, Kodi izi ndiulankhula ine zikugwirizana ndi zimene ndimachita? Ndiye nthawi zina ndimaona kuti ndimathandizika m'banja mwanga muno kuthandizanso ana anga komanso angakhale anthu onizungulira ambiri amadziwa ndithu kuti ndimalankhula zakuti zakuti mwina nkamalankhula amanena kuti ayi tilumveratu pulogalamu yanu mulankhula zakuti zakuti ine n'chilonso odzidzimuka ndiye ulendo wake mwakuti ndauyenda bwino ups and downs salephera koma ndauyenda bwino ulendo umenewo chifukwa pa ine mwini Ndimadzikonza komanso ndimathandiza ena. Mavuto salephera ayi kuti it was not easy kuti ndizipeza mutu woti nkalankhule chifukwa ndidaona kuti mutu umenewu ulangizi umenewu ulangizi wathu sizongoti n'ngochita pompopompo ayi umayenera kukonzekera mokwanira bwino and zimene zimandithandiza Kuti ndizikonzekera bwino, ndanena kale kuti ndinakhala mlangizi maparishi atatu pa zaka zambiri, ndiye kuti ka experience kanalipo ka ulangizi. Ma experiences ena ndimatenga m'banja mwanga momuno, ma experiences ena ndimatenga kwa ana anga, ma experiences ena ndimatenga kwa anthu ondizungulira. Zimene ndimamva ndi kuona ndimazigwiritsa ntchito n'kumapeza mutu woti n'kalankhula, n'kalankhule. Si chokhacho ayi. Ndimaonetsetsa kuti ndikamapanga program ndiye kuti mutu uliwonse umene niulankhula ndiyenera uima pa mawu a Mulungu, Baibulo. Mhm. Mwachitsanzo monga ili loti musatope. Chabwino. Pa Galatiya 6 amanena kuti musatope nkuchita zabwino Mhm. chifukwa mudzalandira mphoto. Chabwino. Mm? Ndiye mutu uliwonse umene naupanga Ndimaonetsetsa kuti ndikuchita base pa mau a Mulungu mu Baibulo. Ndiye kuti Baibulo ndikamapanga program likhale pafupi. Ndizisanthula mau nkuwayika muja mogwirizana ndi mutu umene ndikulankhula. Nthawi zonse ndimachita zimenezo. Chinanso chimene chimandithandizire kuti ndisafooke. pa program imeneyi kupemphera kuti Ambuye azinditsogolera kundiuza zochita maka kumpempha Mzimu Woyera kuti aziwunikira kuunika kuti chita chakuti ndipo lankhula chakuti chifukwa popanda kupemphera mm, ndi kuyima pa mawu a m'Baibulo ukhoza kufooka msanga eya ndiye zambiri ndi zabwino Zowawa n'zomwezi kuti kumafunika kulimba mtima, kulimbikira, osafooka komanso kukhala ni research yokwanira. Si zokhazo ndanena, nali nkalaibulale kusukuluko, kadakalipo mpaka pano, pali mabuku ena amene amanithandizira monga ndikanena kuti kudzikhulupirira, nimakatenga mabuku n'kumawerenga kapena communication, good communication ndimakatenganso komweko. Eya, ndiye zambiri ndimachita due to experience komanso zimene ndimamva komanso kuwerenga mabuku. makamakanso kuima pa mawu a mulungu ndi kupemphera Chabwino. kuti ndilimbikire Chabwino.
eh, mayi ah, tikutero kuti ulendo wa Radio Alinafe mu zaka 25 mm, inu ndi mmodzi amene tikuti mwagwira nayo ntchito wailesi imeneyi itangotsala mwina zaka itangokhala za- kwa zaka zitatu ni Mm. kumayijoyina mm. chaka cha mawa tikuchita celebrate kuti yakwanitsa zaka 25 ah, tinene kuti yakwaniritsa cholinga chake wailesi imeneyi tikutero kuti evangelization mwagwira ntchito komanso kuti mukusiyanitsa bwanji mmene munayambira inu mwina ndi ife takupezani chifukwa tikuphunziranso kuchokera kwa inu mayi Mm.
Mhm, ine ndikuona ngati kuti ikukwaniritsa chabwino malinga ndi mmene mthumba mwa Radio Alinafe mulili Mhm, chifukwa koyambirira kwenikweni imamveka mwina Lilongwe yokha chabwino koma pang'ono n'pang'ono inaona kuti iyayi ku Dowa anthu ataika kaujeniko kamati kachani ko ku Ka transmitter. eh, ka transmitter ku Dowa Aha. yayamba kumvekako kuti ah, pano ndikamamvera nthawi zina a mbali mwa Mangochi mwamamveka Mchinji. Eh, iyi nkosanena Mhm. kwathu nkosanena amamvera anthu Mhm. amamvera e, a m'Dedzamo Eya, ambiri nkhotakota. Ndingoti panopa ma district ambiri akutani? akumvera akumvera chimene chikundisangalatsa kwambiri nanga sipoyamba imayamba kumene Mhm. Tu mmene timaya- imayambikamo mapulogalamu ake sadali ambiri anali ochepa Mhm. koma Pang'ono ndi pang'ono zimawonjezereka makamaka atabweranso father Louis Chikanya ndinaona kuti anawonjezera matopic pa ujeni maprogram ambiri ngati Catholic Pers- perspective nkuti kaya chani chani eh, chikhalidwe ni mpingo cha- zi- zambiri zinawonjezekeramo eh, kuwonjezera pa zimene zinalipo kale ndiye kusintha kulipo Komanso nanga si ine ndine one of the volunteers eti Mhm. eh, mavolontiya wena abwera komanso antchito poyamba ndiye sanali, anali anthu awiri Mhm. amene nikukumbukira panopa anali malemu Beatrice Kampango Mhm. Matthew Sibanda Mhm. wena anene mwina nayi bala they were not more than five Mhm. eh, koma pano m- kuli kagulu Chabwino. ndimaona choncho kuti there's great improvement ku Radio Alinafe komanso mapulogalamu ndi ambiri ndiye anthunso mafote chakuti niyese timafika Mhm. eh, mavolontiya pulasi olembedwa Koma tonse mavolontiya olembedwa sitisiyananso kwenikweni kudzipereka kwake. Ena amabwerera m'mbuyo chifukwa mwina cha transport malinga ndi mmene zilili zinthu koma iyayi ndiona kuti ikupita patsogolo eh, ndipo ndili ncholinga choti kutsogoloku ikadzafika dziko lonse la Malawi ikafika. Ikafika. Ifika. Mama.
kudzera mwina mu program imene mwapanga mwapanga mwapanga mungakumbukire kuti kufikira pano mwapanga produce ma programs angati ndinapangatu ma program more than 200 ngati si 300 Mhm, chifukwa 2024 mhm, ndinawafotokozera bambo Chikanya mhm. kuti ine cholinga changa chifukwa sindikhala mpaka muyaya ayi. Aha, ndimafuna kuti titachita produce tumamodulo mhm, eh, kuti anthu ena azikaphunzirirapo kani mmaparishi kani m'miphakati azikaonako mfundo zoti azilangiza anthu ndiye tinagwirizana ndithu cholinga changa ndinanena kuti ma, ma script amene napangawo more than 200 about 300 mm. zilipo zili mchikwama zilimbu oh, mukumasungako basi
Ndinanena kuti bwanji tiyambe kutaipa mukachititse purinti kuti ku purinti ku Likuni. Tinachita ndili ndi a driver anga Mr Jazera anandichitira ndithu more than 100 nakapereka kwa Mr Chikani. Anatenga ananena kuti apereka ku Likuni koma sindinaone kuti kodi latest development ndi chiyani. Koma zina part of it zili ku Likuni. Kaya inu mwabwera tsopano, ine mmene ankolo ang'ono muzichita follow up tione kuti tipange bwanji ndithudi ndithudi areas of improvement ya Yeah. radio ingakhale yotani kuchokera kwina pamene munayambira Mm. ah, mwayenda mwanena kuti poyamba imaoneka ngati kuti ah, choncho anthu ochepa Mm. koma pali tikupita mtsogolo pali malo ena mwina ngati long serving member pamene sitikuchita bwino mutikonze kuti tisinthe cholinga pamene tikuchita celebrate 25 years mm. ifenso tione kuti kodi pamene tafoka mpati tachita bwino mpati kupita chitsogolo tiyende mm. bwanji kupita chitsogolo ine ndingofuna kulimbikitsani kuti pitirizani kugwira ntchito monga amene mnadziperekera komabe pamafunika kuyika mphamvu kwambiri chifukwa nanga simulipo gulu Chabwino. Ndimaona pa group kudandaula nthawi zina simunabwere mwakuti mwakuti. Zimene zimagwetsa ulesi pena. Eh? Waika pa program koma apereka apology nthawi yomalizira. Chabwino. Ndiye zimavuta. Ndiye kuli bwino kuti anthu azidzipereka. Amene amachita ngati akuchita relax azidzipereka kuti ntchito ya Mulungu si ya munthu iyayi. Mm. Azidzipereka ndithu. Komanso 2. Aaa ena pena pepani ena pena amachita ngati zibwanako ino ndi mlangizi lankhulani ndanena kale kuti enafe mabanja athu akulimba mwina chifukwa cha ma programs yani ino ndi mlangizi pa tikutera kuti 21 years eh, si pa mm. langizani ndithu mm. zibwanako zizichepa pa radio chabwino zizikhala ndithu kuchita focus kuti tikuchita address anthu Mhm. osiyanasiyana Chabwino. osati akatolika okha Mhm. e, chifukwa monga ine amene amandiimbira mafoni kuti pa pologalamu yanu taphunzira banja langa linasintha moti moti amakhala amipingo ina Mhm. wena akatolika wena amipingo ina ndiye pamafunika zibwana kuchepetsa Kuchita focus ndithu kuti tikugwira ntchito yolankhula anthu yowaphunzitsa yoti azindikire kuti kodi chikhristu nchiyani komanso kuti tizikhala bwanji chifukwa nthawi zina ena amachita ngati akuchita ngati kusewerako pang'ono ndi zimene sizikhala bwino kwenikweni ayi Chabwino. ndiye anthu amati iya tingothimitsa tikupita kwina Mhm. nanga si ma radio angoti mbwe Aha. achikhristu eh vachisilamu basi anthu amathawa nupita kwina ku marediyo wamba chifukwa chakuti mwina tilukamba mbwerera Mhm. pa rediyo yathu Chabwino. eh, ndiye pakufunika kumakhala serious Mhm. we are serving the people of the nation Chabwino. in the world Mhm. ndiye kumakhala serious kuti anthu azidziwa kuti radio iyi ni ya mulungu Chabwino. sitikana timanjoya ndithu so timayika nyimbo Mhm. tikayankhulayankhula tiikapo nyimbo kuti anthu achite ngati asangalala koma zizikhala zinthu zoti zisintha anthu muzimu Chabwino.
eya Ndakumvani kwambiri.
eh, Kudzera ma programs mm, amene radio alinafe imaulutsa mm, uh, pa 25 years imene tikuchita celebrate chaka cha mm, mawa. mm. Mukuona kuti yasuntha bwanji miyoyo ya anthu?
yasuntha yasuntha ndithu chifukwa muli mapulogalamu ambiri mmene muja Mhm. eya monga imene ndikunenayi ah, muli mapulogalamu angapo Mhm. amene amachitika amayi mu mpingo eya catholic perspectives chikhalidwe ndi chiyani mpingo ndi chikhalidwe mpingo ndi chikhalidwe zimene zizonjezereka eti Mhm. eh, zinazo zakale anthu akusintha Chabwino. mm, akusintha akusintha wa. eh, koma pakufunika ndithu munanenera pakufunika more seriousness Mhm. kuti anthu azisiyanitsa rediyo wamba ndi rediyo ya mpingo Chabwino. china chimene chasintha Kale kunalibe masalimo Mhm. alipo amakubwera masalimo kale kunalibe nachikumbuka chathawa kunalibe korona yachifundo Aha. idabwera eh?
Anatipulumutsanso ukhala ngati kunalibe. Ah, Anatipulumutsa anatipulumutsa anali- analipo Aha, amachita na agulupa akulu Aha. 25 achitsulo achitsulo Aha. uyambira ndithu kanthawi kodi tinene kuti inu munabwera mwina ndi agulupa agulupa Chitsulo sindikumbuka bwinobwino kaya anayamba liti komano nimakumbuka koma amene nimamkumbuka kwambiri anali malemu awo kodi ni Miss Sizi Phiri amene tinafikira ife pamodzi. Chabwino. Pali winanso wamtali wakuda uyu, sanakhalitse adangosiya popeza enatu amangosiya Mhm. vibwana enanso Mhm. wayamba uganiza zina kuti apa palibe ndalama Mhm. mavolontiya ningosiya imeneyonso ndi nkhani yayikulu kwambiri Eh? tikuti ndi wailesi ya mpingo imene Eh. kwambiri imadalira kuti kudzikhala mavolontiya amene Mm, akugwira ntchito mm, mm, talangizansoni apapa Mm, ngati mlangizi mm. agwire bwanji ntchito anyamata adzipereke adzichepetse apirire zinthu zimenezi ndipo azipemphera kuti Mulungu aziwaunikira kuti ntchito mulugwirayi si ya munthu ayi Mhm. koma ya Ambuye. Chabwino. Eh, ndiye zomwe munena amati "Ah, oti kulibe chilichonse Mhm. ine sindipita mwinanso ena amapereka ma fake excuses cholinga alibe ndalama ni yaulere Chabwino. koma si yaulere chifukwa ine ndimanena kuti Muja nanenera kuti atandiuza kuti akusankhani chifukwa ananisankha kuchokera kuti anafufuza m'maparishi, mutipatseko mlangizi woti azikatigwirira ntchito kuno. Ine n'tapita, ndati ndikane Mawu a Mulungu amati, si ndiwe wandisankha koma ndine ndakusankha. Kusonyeza kuti Mulungu amakusankha kuti upite kumene kuja. Tsono ngati wapita, uyenera kudzipereka kwathunthu. wosabwerera m'mbuyo kuti iii popeza n'yachabe chifukwa mphoto yaikulu ndi moyo umene tulupumawu chabwino popanda moyowu sungachite chilichonse e ndipo mulungu amakupatsa madalitso kudzera m'ntchito imene ulugwira yotumikira ambuye yaulere si yaulere koma moyo ulipo ndiye mphatso yaikulu imeneyo e muja anaimbira nyimbo ya ujeni ya ah, moyo ndi wanu mbuye

N'nali ni mantha chifukwa pulogilamu imene anatipatsa anthu atatu, anthu atatu amenewa n'satchule koma, n'kupezeka kuti tiyeni tikayambe akuti yambani, chabwino nachita wiki ino, pitani kachiteni wiki yamawa akuti ayi sinakonzeka, basi momwemo panapezeka kuti anthu awiri awa adathawa. n'kundisiya ndekha. Ndiye ndinangoti, Ah, muli n'cholinga Ambuye, Mhm. ndigwira ntchito imeneyo, Chabwino. palibe kanthu. Mhm. Eh, ndiye ndinali ni mantha Eh, anthu andimve kuti ndiulankhula mayi Anne Kachelenga Mm, mm, mm, mm. ndine ndani ine ashi mantha nchifukwa chakoyambirira kuja ndanena kuti Umati ukamakonza program uwonetsetse kuti zimene ululankhula zizigwirizana nzimene uzochita zimanikonza mmoyo mwanga pang'ono ndi pang'ono pang'ono ndikukonzedwa mpaka na pano eh. Ndakumvani mayi. Mumakonda nyimbo zanji? Ineyo kwenikweni ndimakonda nyimbo za Mulungu. Aha. Eee ina ndi imeneyoti zikomo ambuye mwandipatsa ine moyo waulere zikomo ambuye ndimakonda nyimbo zothokoza zoyamika Mulungu. amene wa Father Jean Marie Noel inde lero ataika imeneyo ndiye kuti ndikhoza kukasangalala kwabasi ndakuthokozani chifukwa ndimayamika mulungu nkangofika birthday yakuti Aha. ndi zikomo birthday ina tamanda ambuye mwaona Aha. ululu kapena zovuta ndimakumana nazo koma ndimazivomereza nkuzitula m'manja mwa ambuye Chabwino. ndiye ndimafuna nyimbo zoyamika mulungu Chabwino. eh, pali ina anayimba ya akuti confidence voices Aha. amaimba nyimbo yabwino kwabasi imeneyi imene imanipatsa mphamvu nikamabwerera m'mbuyo Aha. Eh, ija amati penya maso kwa yesu eya Atabwera.
imeneyinso ndimaikonda kwabasi Ndathokoza.
encouragement yoti usabwerere mbuyo ukakumana nzonzunza Chabwino. mm. Kumbukirani okondedwa omvera kuti tili mkatikati mwa program imeneyi ya ulendo wa radio alinafe pa zaka 25 lero Tikucheza ndi mmodzi mwa amayi amene atumikira ku radio pafupifupi zaka 21. Tikuchita celebrate kutakwanitsa zaka 25 uh, chaka cha mawa uh, mmene mukhale mu april ngati sindikulakwitsa koma ndi april imene tichite celebrate kuti radio alinafe zaka 25 uh, mwina pamene tikupita chitsogolo ndi kucheza kwathu mama Ah, taonapo mwakambapo za anthu kubwerera mbuyo mwina "Ah, si- zimene ndimafuna si zimenezi Mm. Eh, zimene si zimenezi tichite bwino bwanji ngati radio pamene tikutero kuti takwanitsa zaka 25 Ah, chachikulu
ndiye kuti adirekta akhalenso ntchito yokumanitsa anthu pafupipafupi chabwino kuti azigawana maluso eya chifukwa wena ali ni luso lotere wina ali ni luso lotero ndiye mkamakumana pafupipafupi zimakhala bwino uh, mwinanso chimene chingachitike ndikuma khala ndi ma retreat timati chani pa chichewa kuti mibindikiro kapena mibindikiro Mhm. mibindikiro imene utenga anthu odziwa kusula oti azawasulanso mu uzimu anthu oligwira ntchito ku redio alinafe aja Mhm. kuti azikhala ndi mtima wa umulungu Chabwino. eya akamakhala mu studio muja Zimene achita, zimene alankhula, akapita kumudzinso anthu azikaona kuti a Badini aja ali ku radio ali nafe apa. Osakhumudwitsa anthu. Chifukwa muone ndingotenga chitsanzo cha cha mwa mowa. Ine ndikalankhula kuti osamamwa mowa chifukwa mowa umachita zakuti zakuti zakuti. Ndiye mawa Koloneli Mkhosi akanipeze ndili pa bala ndikumwa vimowa naledzera. zindithandiza bwanji, zithandiza bwanji anthu ondizungulira kapena anthu onidziwa sadumayo ya Mhm. vaja amalongolola kwambiri aja amatira sale kachelenga Ehe. vaja amalangiza zoti mwakuti mwakuti Mhm. nanga walupezeka bwanji komatu ayaya zimachitsa manyazi Chabwino. ndiye mibindikiro misonkhano pafupi pafupi kuti azipitiliza kuwasula anthu ogwira ntchito kumene kuja azilimbikila azipilila azidzipereka komanso mibindikiro yoyitana anthu odziwasula mmoyo wa chikhristu kuti zizigwirizana ndi ntchito imene alugwira ndi chani ndi makhalidwe awo mm.
21 years si chinthu chamasewera part of the celebration kuti wailesi ikukwanitsa zaka 25 nanunso muli momwemo chifukwa chaka cha mawa mukuseka mama Mm. mukumva bwanji ayi ndikumva kukoma Mhm. eh, kuti ayi Mpingo wachitapo ntchito ndithu kutsegula radio yoti izithandiza anthu. Chabwino. Ndikumva bwino ndimanyadira my worries kuti kodi nkakhala available muka ndikoyenda uko kuti nkaone mmene zikakhalire Mhm. eya basi koma ndikusangalala kuti ntchito ikugwirika.
Ah, popitirira ndi kucheza kwathu titero kuti uh, mungathe kutisiyanitsira mmene munayambira mpaka lero Mm. ndi ifeyo achinyamata tachuruka anyamata akathyali kwambiri mumadziwa tachuluka anyamata akathyali kwambiri Mm. azathunu mwina makohoti anu mnaliko okhulupirika Mm. mukusiyanitsa bwanji chiyambireni ndi pano pamene tafika 25 years za radio Alinafe
mm, paliponse kale ni tsapano konse kunali ma advantages and disadvantages Mhm. ngakhale ku nthawi ya ife titayamba kumachitikanso zitopotopo Chabwino. sindingabisa Aha. moti ine i was one of the people ukachita settle nkhani ina imene imachitika within radio alina Mhm. imene inabvuta kwambiri imeneyo Hmm? Mhm. panonso mwinanso kuli zinanso popeza sinipitapita ku redio Alinafe Chabwino. ziyenelokhalapo Mhm. ndiye kale zinalipo pano ziluchitikanso ngakhale kuti nkuti mwachuluka anyamata ziyenelochitika nthawi zina mmaona kuti mmagulupu paja gulupu paja pali kulankhulidwa mawu ochita ngati kukhumudwitsana Mhm. nimati "Ah, kodi niyankhe Mm.
Koma nina zi- Mma- mmawerenga ndithu kwa basi Aha.
daily. Aha. Eh, ndipo pamafika nkhani ina yoti "Ah, ah, kodi akufuna kupita kuti anganya izalulankhulana apa Aha. bwanji osangoyitanana Aha. kapena oyitana discipline committee kodi ilipo china chimenecho Aha. pakhale discipline committee Chabwino. kuti zinthu ziziyenda bwino. Zikamachitika m'malo moti zizikhala pa gulupu sizabwino zimenezi chifukwa wina alavula mau owawa winanso abwera akateronso ena sizikhala bwino ayi chifukwa ndimaona ndithu kuti kodi afuna utani kwenikweni a- anyamata awa ati matsopano popeza ine sandidziwa kwenikweni koma kuti niyankhe ah, ningosiya. Mm. koma discipline committee ikhalepo osati social welfare Ah, ah, koma discipline.
discipline committee Mhm. eya misonkhano pafupipafupi mibindikiro pakhale discipline committee kuti chinthu ichi chipitirire kunyamulidwa bwino Mhm. mm.
chabwino mama malingana ndi nthawi ndikudziwa tikanakhala pano tikucheza mm. Eh, mwina kuyambira m'mawa mpaka madzulo muli ndi nkhani ulowa adzuwa ulowa palinso program ina imene munapangako apart from alangizi athu pa radio palibe ndi yomweyi basi komanso mukamakhala kumene kuja mukamachita misonkhano fene sinibwera kawiri kawiri masiku ano mm -hmm. muyenera upeza wina woti achite take over mm -hmm. Chifukwa ngene ntangoti natsinzina mwadzidzidzi. Kodi mukuyilimbikira yotsinzina ija? Iyayi, Ehe. muzikanena kuti amalankhula. Koma sikuti ndikufa lero ayi, Aha, ndidakalipo. aha, Plus kuti ndatheratu. aha. sindikuthoyenda mpang'onong'ono pomwe pakufunika mupezeretu wina woti aziphunzira Chabwino. chifukwa topic imeneyi kanene kuti Aaa program imeneyi ya alangizi athu siyophweka mmh umafunika ndithu ukhale ni kuunikiridwa kwa Mzimu Woyera Chabwino. kuti uzikamba zenizeni ndiye atapezekerako wina nimapempha nthawi zonse tikachita msonkhano mmene nimachita mmh nimapempha aaa ati ajoine joine osapezeka ee yowawa pulogalamu yanga mm -hmm. inenso ndinayimva uwawa kumayambiriro uwawa kuti kodi niziza chani koma ndachita produce about 300 programs zilipo zili mchikwama ndekha panekha nimati mwina ndingochita nekha nipange module yanga
ndakumva tikhoza kucheza mpaka na madzulo mama Eh, mm, muli ndi mawu omaliza ndimakudziwani ngati mlangizi kwaba. tilangizeni 25 years tikhalenso zaka 25 pamene tizidzati tikukwanisa zaka 50 tidzakhale wailesi itafika pena pake Mm. tilangizeni kuchokera pamene tikuyamba apa tinayamba 2002 uh, 2027 tichita Mm. celebrate 25 years pamene tidzikatero popitanso mtsogolo tidzachita celebrate zaka zina 50 Mm. tilangizeni mayi Kulangiza kwanga chachikulu ndi kuti anthu ali kugwira ntchito ku Radio Alinafe azipemphera, aziwerenga Baibulo. China, kugwirizana. Ndinanena kuti pamatuluka nkhani nthawi zina pa group zosakhala bwino. Mgwirizano wofunika. Ngati china chake chavuta, pitani ku discipline committee ija nanena ija kuti azichita ngati alikukonza komanso there's still a, a chance yoti mukhoza onjezera Mhm. mapulogalamu ena Chabwino. si polakwika ayi nanga si ilikukula Mhm. isayime pamodzimodzi ayi Chabwino. amene abwerawo a Chikanya anaonjezerako panopa aonjezerenso eya kuti anthu azikhala mchidwi chomvera Radio Alinafe Chabwino. komanso za Mulungu zizichitikanso kwambiri pamene paja Chabwino. chifukwa ni radio ya mpingo Chabwino. isiyane ni izi zi- zi- za Za za eh, ya za general izi Eh. izidziwika kuti iyi ni ya mpingo iyi Chabwino. eya komanso ah, aliyense akhale odzipereka Chabwino. udzigwirira ntchito ndithu kuti ndikugwirira mulungu osati munthu ayi Whether you're a volunteer or not, chimodzimodzi osati apo ena amalandira ndalama ife sitilandira mm ndalama zilipo ndiye moyo Mhm. umene akutipatsa aliyense alimbikire agwire ntchito modzipereka molimbika eya mopirira zina zikavuta umapirira ndithu mavuto salephera paliponse amayamba m'banja Ndiye pa gulu lalikulu ngati ku Radio Alinafe kuli anthu 40 chakuti sizingalephere kumagwirizana. Eya ndipo ngati pali kufunika kuonjezera ma program muonjezere ndithu palibe vuto ayi. Ndakuthokozani mama kuti munatilola kuti tidzapange nanu program imeneyi ulendo. wa Radio Alinafe mu zaka 25 ndipo nditero kuti kuchokera kwa ine Peter Dumayo ndithokoze mwapaderadera kuti munalinso pomwepo kutimvera kutsatira programu imeneyi mpaka tidzakumanenso tsiku lina makoma nonse zikomo kwambiri zikomo zikomo mbuya bwino zikomo Eh. Zabwino, zabwino zonse zimene